onye gboro nna ya ọgụ ya gbokwa nne ya ịkọ ọnụ maka na onye ọ bụ obi ya igbosa ọgụ ga-ebu ụzọ gbosagodo ịrụ aka ntị adịkwa ihe a bụ afọ abụọ karo na ọbụmneme ji wee lụọ di na nwunye ha abụọ bụ nnu na mmanụ ha na-atọ ebe ị hụrụ onye nke a ka ị ga-ahụ onye nke a etu ha si ebi na-amasị ọtụtụ ndị mmadụ mana ha amụtabeghị nwa ọbụmneme were gwa karo na ya chọrọ ịga ịkpọbata nne ya nọ na vileji ka ha niile wee nọrọ na taụnship na ọ bụ naanị ya bụ ihe nọ na vileji na ọ bụ nwaanyị a bụ ihe zụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ọ bụkwara naanị ọbụmneme bụ nwa o ji nna ya nwụchuru anwụchu o wee ji kemgbe ahụ wee zụma ọbụm zụruo ya na mahadum ya bụrụ ihe ọbụm bụ taa ọ bụ nne ya zụpụtara ya karo ekwena ihe di ya kwuru sị ya gaa kpọbata ya na nsogbu adịghị ya o wee ruo na ngwụsị izu ụka ọbụmneme agbada vileji ga kpọbata nne ya karo aga dozie ebe nne di ya ga-anọ n'otu ọnụ ụlọ dozichaa ya hichasịa ya bughasịa ihe dị n'ime ya dowere ya akwa n'ebe ọ ga na-anata ikuku nne di ya gbagotara ha ebie otu ọnwa ekwe wee dagharịa ọ bụzi ihe ekwe na-akụ ka a na-agba agbanwezi ụkwụ egwu karo mee n'elu nne di ya sị o mere n'ala karo mee n'ala nne di ya sị o mere n'elu mana ihe karo na-eme bụ ka udo chịa ọ bụghị ihe niile ka ọ na-etinyechara anya ọ na-anagide ihe niile karo bụ nwaanyị na-arụ n'ụlọ akụ oge ọ na-eji abata ọrụ bụ na mgbede anyasị ọ bata ike agwụ ya tupu o sichaa nri mesịa ihe ndị nọ n'ime ụlọ ike agwụ ya chi emiela ọ bịa na-eme ya ọ na-eteta n'azụ oge ọ bụ ya mere ya na di ya ji eme n'ụtụtụ onye ọbụla apụọ ihe onye hụrụ o rie ebe ahụ mana mgbe nne di ya batara a ga-edewere nwaanyị nri wee pụwanụ karo laba n'azụ oge ịma ụzọ etetazi na-ara ya ahụ di ya hụ ka ọ dịrị ya mazie ụzọ na-etete tupu karo ga-eji etete di ya emeena tii ma ọ bụ siete obere nri ha erie ihe ọbụm na-eme enweghị mgbe o ji amasị nne ya ọ na-ahụta ya na nwaanyị a dị umengwụ na ihe ọ madebe bụ ọrụ ya na ọ maghị ihe dịrị ya n'ezinụlọ ọbụm enweghị ihe ọ kpọrọ ya ọ na-abụ karo gaa ahịa gote otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nne di ya jụwa ya ego ole o goro ihe dị otu a ihe dị otu a karo kọọrọ ya ọ sị na otu a ka o si erifuka ego nwa ya nwoke na-asụ nri di karo abata karo akọtara ya ọbụmneme agwa karo ya gwama nne di ya ego ole o goro ihe na o go ya 5 naira ya sị na 2 naira ka o goro ya ị mara na ọ bụghị mmadụ niile ka ịtụ asị mara ahụ ịtụ asị amaghị karo ahụ ihe a na-eme na-aga nke butere esemokwu bụ na nne di ya na-amazi ụzọ na-etete na-aga n'usekwu na-esiete nri ha ga-eri o sichaa ọ kpọọ nwa ya nwoke ọ gaghị akpọ karo nwa ya nwoke chọzi iri nri ọ kpọọ nwunye ya nwunye ya soro na-eri nne di ya na-arọ ya anya ihu ejie ka mmiri karo emekwa ka a ga-asị na udo dị ọ sị hei nne di m i wee banye na usekwu wee siete nri hei chukwu gọzie gị chukwu gọzie gị ị gbalịana daalụ nne ihu nne di ya ejie ka mmiri ihe emeela nke mbụ mee nke abụọ karo akọtara di ya di ya sị ya na o nwere ike na ọ bụghị ihe o chere na-eme ihe emeruo n'otu izu ụka karo asị mba na ebe ọ bụ na nne di ya ma aba n'usekwu esite nri na ọ ga-akara ya mma ọ gazie n'ụlọ ọrụ ka ya nwa na-egoro nne na-eri ibe ahụ karo amalitezie na-eri nri n'ụlọ ọrụ ha di ya achọpụtazie na karo anaghị esozi eri nri ahụ nne ya siri ọ jụnwa karo ihe merenụ na nne ya sị na ọ na-asọ ya oyi ka ọ bụ eziokwu karo asị ya na ọ bụghị oyi ka ya na-asọ ya na ọ kọwatara ya n'ụbọchị gara aga mana ọ ghọtaghị di ya asị ya nsogbu adịghị na o ruo echi ya pụta soro rie nri ka o were anya ya hụ ihe ahụ ọ na-agwa ya nwunye ya ekwe na ya ga-eso eri ya bụ nri di ya amakụọ ya mịa ya ọnụ obi adị di ya mma o wee ruzie ka chi bọrọ nne di ya esie nri ka o si esi na mbụ kpọọ ọbụm ya bịa rie nri ọbụm abịa ma kpọrọ nwunye ya nne ọbụm ahụ karo ihu ya ejie obi ya agbarụọ karo achọpụta ihe na-eme mekwa ka a ga-asị na udo dị maka na ochie nkịrịka ụlọ anaghị atụzi egwu agwọ ọbụm anọrọnụ na-ele ka ọ mara ihe ahụ nwunye ya na-ekwu na ka ọ ga-esi were gaa ụdị ihe nne di ya siri ụbọchị ahụ bụ ji porridge karo erie otu ngaji chọọ ka o kuru ọzọ ọ na-eme ya gbọma gbọma nke o riri na-achịghasị ya afọ ọ na-eme ka o die ya ka ọ ghara ịgbọ ọ kazie njọ na-apụta apụta mgbe ahụzi ka karo ji wee gbapụ ọsọ wee gawa ebe a na-agbọ agbọ nke agbọsịrị ji ahụ dịruo ala nne di ya daa n'ala na-etiwuri onwe ya sị na nwunye nwa ya na-asọ ya oyi a na-eji nwaanyị ka e jite o kweghị njite ọ gbapụ banye n'ọnụ ụlọ ya chịkọsị ngwongwo na ngwongwo ya niile tinye n'ime akpa gbapụ iro ụkwụ atọ karo n'ala ka ọ gbapụrụ iro ọbụm achịrị efe ya yiri n'ahụ ozugbo sochie ya azụ iwe eju ọbụm n'obi anya ya na-acha ọbara ọbara ụdị anya o lere karo ọ dị karo ka ala mepee ka ọ dakpuru di ya achọghị ige ya ntị n'olu chaa chaa anya mmiri eju karo n'anya o bechaa tụkọrọ onwe ya kwado gawa ọrụ ụbọchị ahụ gacha bata n'abalị di ya abatabeghị ọ kpọọ ya n'ekwentị di ya ekweghị aza ọ laba ụra ka chi bọrọ chi abọọ ọ kwadokwa gaa ọrụ ya goro nri ka o si egoro nri ihe emekwaa ya ọzọ ọ dị ya ka ya gbọọ o kwezighị eri ya bụ nri o bunye ya onye ụlọ ọrụ ha kọwatara enyi ya nwaanyị ka ihe si eme ya n'ụlọ ọrụ enyi ya nwaanyị asị ya ya gaa ụlọ ọgwụ gaa mee lab ka ọ mara ma ọ bụ ime ka ọ dị karo aga ụlọ ọgwụ gaa mee lab wee bụrụ ime ka ọ dị na ọ bụ izu na-egbu ya ọ laruo n'abalị di ya abata mana di ya atụpụghị ya ọnụ ọ bịa chịkọrọ akwa ya ole na ole pụnwakwa ọpụpụ ahụ ọ pụrụ ọ bataghị ọzọ nwunye ya na-akpọ ya n'ekwentị ọ naghị ekwe aza ruo na ngwụsị izu ụka nwunye ya pụọ ka ọ gaa goteta ihe n'ahịa ọ hụ di ya na nwaanyị ọzọ ebe ha na-aṅụ mmanya na bar karo aga ebe ahụ kwụrụ na-ele ha nwaanyị ahụ karo mee ka ọ pụọ di karo asị nwaanyị ahụ nọrọ ebe ọ nọ anya mmiri eju karo n'anya karo atụgharịa chigha azụ pụọ laruo na-eri akwa ka nri nọrọ n'echiche nwaanyị ka na-erute afọ ime ihe a na-eri ya nri n'ahụ ọ gaa ọrụ otu ụbọchị si n'ụlọ ọrụ ha gaa n'ụlọ ọrụ di ya ka ọ mara ma ọ ga-ahụ ya n'ụlọ ọrụ ka ha abụọ kpadịrị ya o legharịchaa anya ọ hụ na di ya anọghị n'ụlọ ọrụ ọ jụọ otu onye nọ ebe ahụ a na-ahụta ya ka onye yi azụ efe asị ya ọ bụ na ọ maghị na nne di ya nwere ihe mberede nke okporo ụzọ ụbọchị o si na be ha were na-apụ agwa ya na di ya abịabeghị ọrụ kemgbe abalị anọ na ọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ ha agwa ya n'ụlọ ọgwụ ọ nọ ka o si n'ebe ahụ gawa n'ụlọ ọgwụ ahụ ozugbo ozugbo garuo ebe ahụ letịa anya hụ di ya ebe ọ nọ ọ kpọọ ya obi m di ya tụgharịa lee ya anya o wee bụrụ karo ọ tụgharịkwa na-eje ebe ọ na-eje ọ na-ajụ di ya ebe nne ya nọ di ya tụpụrụ ya ọnụ karo anọ jụụ wee gachiala ụlọ ọrụ mechaa laa ọ larụzie di ya abata n'abalị ahụ di ya chịkputesịrị ụmụ akwa ahụ ọ chị wee pụ di ya nọrọ n'elu oche na-ele ya karo na-emesi ihe ndị ọ na-eme wee lezie ya n'afọ ya wee hụzie na akpa otume ya apụtanwana afọ ya apụtanwakwana o wee kpọọ ya obi m ị dị ime ebe karo kwụ anya mmiri eju ya anya o mepee ọnụ ka o kwuo okwu ọ hụghị okwu ọ ga-ekwu o mechie ọnụ o werezie ọsọ gbaba n'ime ụlọ ya na-ebe o mechaa bechaa kpakọrọ onwe ya jụọ di ya ebe nne di ya nọ ọ sị ya na nne di ya anwụọla ọ bụ na ụbọchị ahụ o ji ọsọ si be ha pụọ ka ọ chọrọ ka ọ krọsụ ya iro moto na-agafe apịa ya ozugbo e buga ya ụlọ ọgwụ ọ nọọ abalị anọ nwụọ o ruo n'abalị ehi ahụ ebe di ya na-ehizi bụ na rum ahụ nne ya si pụ di ya na-asụ ude n'abalị nwunye ya eche na ọ bụ aghụghọ ka ọ na-aghọ na o nwere ike na ọ chọrọ ka o jiri ya nweta ya ka ọ bịa na rum ebe ahụ nwunye ya agba nkịtị ịtụpụ ọnụ ha nweziri ka ọ na-adị ha anaghị ejizi ike anọkọ o sie nri ọ hapụrụ di ya lakpuo n'ime ụlọ nke ya di ya richaa lakpuo na nke ya n'abalị kwa di ya na-asụ ude wee ruo ọnwa itenaanị mgbe ime bidoro meme nwunye ya nwunye ya wee mụọ agadaga nwa nwoke o wee gụọ ya bụ nwa udoka otu ọnwa nwunye ya ji wee mụchaa nwa ọbụmneme adaa ọ bụrụ ọnwụ e buga ya n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ọ gafeela dọkịta ewere kọwara karo na di ya nwere kansa n'ọnwa gara aga bụ ọnwa ikpeazụ e nyere ya ọ ga-anwụ mana ọ bụ amara chukwu meziri o ji wee dịruo n'ọnwa a karo eburu aka n'isi na-eti larụzie n'ebe rum di ya nọ na-elegharịzi anya o wee hụ labụ di ya mere na o nwere blọd kansa lekwa anya hụ leta di ya dere sị ya ya chefuo ihe niile bere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta na onye e mejọrọ ya gbaghara na ya leruo nwa ha nwoke anya na ihe mere na ya akọtara ya na ya nwere kansa bụ ka ọ ghara ịmụkwo nwa n'akaghị aka ya ka o ji wee chere ka ọ mụtuo nwa mana ebe ọ bụ na ohere apụtazi ya wee kọwara ya na ọ ma na ọ ga-ahụ leta a, na ya gbaghara nwaanyị ewere bee anya mmiri ewere ju nwaanyị n'anya o bechaa e je lie ya o wee bụrụzie naanị udoka bụ nwa o ji o cheta etu ya na di ya si malite na etu ha si atọ na ọ ga-ahụzi di ya ọzọ maka na dịka taa abụọ dị nwa otu na-ebu aka gee m ntị onye ma echi bụ aha mmadụ o nwe onye ma echi ọ bụrụgodị gị ka e mejọrọ biko gbaghara gbaa mbọ hụ na unu meziri oge a unu ka nọ ndụ maka ama onye ya-ebu ụzọ gbada werekwa oge a chi ka dị wee chụọ ewu ojii ka chi ghara iji wọ gị onye si na nwanne ya anọghị n'ala mmụọ ikwu ya ga-anọ n'ala mmụọ maka ọnwụ bụ orufọrọ bụ onye nọrọkene ala jụọ onwe gị ebe unu ga-anọ na 100 years na-abịa abịa ọ bụkwa n'ala ili ebe a naghị alụ di na nwunye ofu onye ofu akpatị ofu onye ofu ili a na-adịkwa abụọ aga ebe ahụ o nwekwa ihe e ji okwu na ụka eme ọ bụ ka e letachaa ka mgbọ ji atụ enwe n'isi cheta na a tụsịwa ajị dị n'ajị onye yi ajị ga-agba ọtọ ọ bụ eziokwu na iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị na o nweghị onye ma ebe isi ya dị mana ebe ọbụla ọ sọrọ isi ya ya dịdị ọ bụ eleta aghara ka ọkụ ji hapụ ite gbuo ihe dị n'ime ite udo kakwa mma ntị adịkwa ya gazie